nke ọbụla m kpọrọ ghọta ihe m na-ekwu asụ n'onu igbo na akwa ụkwara ọ bụrụ otu ọzọ bụ nwa idine nne mụrụ ya nwa ime mmekọ ya na nne mụrụ ya ime mmekọ nke ahụ bụ alụ nke ahụ bụ ihe lụrụ alụ a na-akpụ ya akpụ ọzọ dịka ibie bụ nwaanyị nọ na mbịali nwaanyị nọ na di nwaanyị nọ na di dine nna die ezigbo alụ ka ọ bụ nwaanyị dine nna nna di ya nna mụtara di na-anụ ya ezigbo alụ ka ọ bụ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nwata a mụrụ ọfụ o puo eze enu nwata ọbụla a mụọ nwa ọfụ puru eze enu a mụpụta ọ bụrụ na o pue o ji eze o bu eze wee bịa ụwa nke ahụ bụ alụ a na-eche a na-eje achọ ihe kpata ihe dị otu ahụ ma kpụkwa alụ dị n'ime arụ ọzọ bụ mmadụ igbu ọchụ mmadụ igbu ọchụ bụ nnukwu arụ ka ọ bụ mmadụ igbu mmadụ onu gbuo ọchụ gbuo mmadụ ibe n'ụdị ọbụla ihe m na-agwa gị bụ eziokwu nwaanyị nwaanyị ịbọrọ di ya ike bụ ezigbo alụ bụ alụ kwọ nwa n'ala Igbo nwaanyị a ma ka iwe ewena nwaanyị i nweghị ike ịbọrọ di gị ike nke ahụ bụ alụ nwaanyị jikwa aka ekpe nye di ya nri ma ọ nye di ya mmanya ọ bụ arụ ana igbo na-asọ ya nsọ ala igbo na-asọ ya nsọ ọzọ dịka ibe nwaanyị ịta eke ọkụkọ nwaanyị ịta eke ọkụkọ i gbuo ọkụkọ di gị nọ ndụ i were eke ọkụkọ taa di gị asịha gị taa o nyeha gị taa ị taa ya na enweghị ihe ga-eme ma ọ bụ gịnị ga-emekwa ihe ga-eme ya mee nne ezigbo alụ ka ị na-eme ị gaghị ata eke ọkụkọ ma ọ bụrụ na di gị enyeghị gị eke ọkụkọ gị taa nye gị ikikere gị taa ya nke ahụ bụkwa alụ nke a bụkwa maka ndị di ha ka dị ndụ nwaanyị ọbụla di ya anọghịzi ndụ nwekwara ike ịta eke ọkụkọ ma ọ masị ya nke anyị na-ekwu maka ya bụ ọkụkọ i gburu n'ụlọ i wele ekie maọbụ taa mkpụrụ obi anụ maọbụ taa amụ anụ taa mkpụrụ agbada anụ ma di gị nọ ya nke ahụ bụ alụ ọ dịghị mma alụ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ mmadụ igbu nwadianị ya mmadụ igbu nwadiana igbo sị na ọsọ chụba nwadiana ọ gbaga n'ikwu nne ya ala ndị igbo kwenyere na nwadiana onye ọbụla ọsọ chụga chụgidere ọ gba gbaga n'ikwu nne ya na onwe na anara onwe mana i luzie n'ikwu nne gị ahụ ndị ikwu nne gị gbuo gị ị ma na ha mere alụ kwọ nwa mmadụ anaghị egbu nwadiana ihe ọ sọkwa ya bụlụ a na-ese mana mmadụ anaghị awụshi ọbara nwadiana ya nke ahụ bụ alụ nke a wee bụrụ maka ụmụ alụ dịgasị iche iche n'ala Igbo ụmụ alụ nke m sị na ọ bụ alụ kwọ nwa mụ nwa nyekwara ya alụ kwọ nwa n'ihi na enwekwara alụ ndị ọzọ enwere ike imebara anya kpezie ya ọfụma mana enwere alụ ọ ga-abụ i mee ị ga-agọ alụ ahụ ị ga-akpụ ya akpụ ị ga-akpụ ya gba a ga-ama fụ na a kpụrụ ya nwee ike ịzachapụ ihe dị otu ahụ n'ezinụlọ ahụ ya na na n'isi ụmụ ụmụ ụmụ ga-abịa n'ezinụlọ ahụ ndị a bụ ndị m gụpụta alụ ọzọ bụ